o nweghị ihe anya hụrụ n'ụwa a hapụzie mmiri ọ ga-agba gbanwe ọbara maka o nweghị ka anya dị a na-agaghị ele ya ele mana ka m gwazie gị o ọ ga-akakwa mma ịgba ọsọ ihere karịa ịda ada ihere n'ihi na mmadụ uche ya zuru oke ofuma anaghị ahụcha isi n'anya gaa kpuo ntị adịkwa Chukwuemeka bụ obere nwa gbara naanị afọ iri na atọ otu ụbọchị ka ọ nọ n'ihu ụlọ ha na-egwu egwu were si okwute o ji n'aka na-atụli elu na-egwuri egwu ị maranụ egwuregwu ụmụaka ọ hụ ihe dị agha o were okwute mawa ya ihe a ka ọ makatara wee hụ ngwere nọ n'ukwu osisi o wee maa ya okwute ahụ okwute hapụzi ukwu oroma a mara okwute were gaa maa otu ọkụkọ na-akpara onwe ya ihe n'isi ọkụkọ a so n'otu ọkụkọ nne emeka na-akpa nwa ọkụkọ eti pakapakapaka daa nwụọ obi ewere mapụ Chukwuemeka ọ gbapụ gaa dọlite ya bụ ọkụkọ wee bụrụ na ọkụkọ anwụọla emeka ejiri maka mba nne ya ga-abara ya legharịa anya o nweghị onye ọ hụrụ o were ọkụkọ ahụ gaa tụfuo ya n'ime ọhịa mpụta ka ọ na-apụta lekwa nwanne ya nwaanyị n'azụ ya o che na o nweghị onye hụrụ ya amaghị na nwanne ya nwaanyị nọ na-ele ya egwu na-atụkwanụ emeka ịkọrọ nne ya ihe ahụ merenụ nwanne ya nwaanyị asị ya hoohaa adịghị ama ama na ya ahụchara ihe niile na ya ga-akọrọ ya nne ha na ọ bụrụ na ọ chọrọ ka ọ ghara ịkọrọ ya nne ha ya nye ya otu puku naira Chukwuemeka sị na ya ejighị ego ya biko ya akọrọ ya nne ha nwanne ya nwaanyị ebilie sị ya agawala ịkọ o tie mọmi o Chukwuemeka ekpuchie ya aka n'ọnụ sị ya akọkwala ọ manye aka n'akpa were otu puku naira nye ya nwanne ya nwaanyị emechie ọnụ nke ụbọchị ahụ agaa o wee ruo echi ya nne ya agụchaanụ ụmụ ọkụkọ ya sị na ụmụ ọkụkọ ya na-awa ọnụ na ọ na-achọ nke ọcha n'ime ha achọ nwanne emeka nke nwaanyị akpịa emeka anya emeka ewelite isi lee ya anya ha abụọ ejekọọ onye ọbụla ekpudo ihu n'ala nne ha jụọ emeka ma ọ hụrụ ya bụ ọkụkọ emeka sị mba o ọ jụọ nwanne emeka nke nwaanyị ma ọ hụrụ ya bụ ọkụkọ nwanne emeka sị ee ee e emeka ewelite isi kpịa ya anya o lee emeka anya dọọ ọnụ ọchị emeka na-emere ya aka ka ọ ghara ikwu nne ya sị ole nke bụ ee ee e nwanne ya nwaanyị asị na ya hụrụ ya nyaahụ mana ya ahụbeghị ya taa obi ya wee emeka n'afọ maka na obi ya o che na nwanne ya nwaanyị ga-agbapụ ya uchu nne ya sị ya ka ohere pụọ na ihe niile na-abụ ya egwuregwu nke ụbọchị ahụ emechaa gaa nne ya zie nke nwaanyị sị ya gaa saa efere zaa mbara ezi nke nwaanyị asị nne ya na emeka asị na ọ ya nwa ga-asa zaa ọ gbara ọsọ gakwuo emeka sị ya ị ma na i gburu ọkụkọ ọ bụrụ na ị chọghị ka m kọrọ ya nne saa efere a zaa mbara ezi a ihe ewute emeka mana o nweghị ihe ọ ma ọ ga-ekwu o kwere ka o mechara ihe ọ na-eme ọ saa efere zaa mbara ezi udo wee chịkwaa nke ụbọchị ahụ emechakwa gaa o ruo echi ya nne ha wee kere ha ọrụ wee kenye nke nwaanyị ichu mmiri ịgbaju buta nke nwaanyị agwa nne ya na emeka sị na ya nwa ga-agbaju mmiri hapụrụ ya ahụ iwe ewee emeka o welite isi ya chọọ ka o kwuo okwu nke nwaanyị arọọ ya anya gbara gakwu ya sị ya ya chetakwa ọkụkọ ahụ o gburu ehi ahụ na ọ mara na ọ gaghị akọrọ ya nne ha ya gbakwa mmiri emeka ekwete ụbọchị ahụ emeka echugide mmiri chujuo ya bụ buta obi atọọ nwanne ya nwaanyị ụtọ ọ hụrụ ihe ọ ga na-eji ejide ya n'ọrụ ebe Emeka na nwanne ya nwaanyị na-agba gem nne ha edinye nke nwaanyị sị ya ya gaa ahịa ga gotesi ihe ga-ejiji esi nri ọ sị nne na Emeka sị na ya nwa ga-aga ọ gbara ọsọ gakwuru Emeka sị ya ya chetakwa ọkụkọ ahụ o gburu na ya were ga ga gote ihe na ọ jụ ịga na ntị nne ya ga-anụ ya Emeka ekwezighị na nke a maka na ya bụ ihe akarịziena ya ahụ ọ tamụrụ hụsiri anya mmiri gawa ebe nne ya nọ garuzie ebe nne ya nọ sekpuru ala rịọ nne ya mgbaghara jirizie ọnụ ya kwuo na ọ nya nwa gburu ọkụkọ ahụ ọ na-achọ achọ na nya amaghị ụma na ya mara ngwere o hie ngwere wee mazie ọkụkọ n'isi ọkụkọ nwụọ nya eburu ozu ya gaa tụfuo sị ya biko nya gbaghara ya ihe tụrụ Emeka n'anya bụ na nne ya sị na ya ama na ụbọchị ahụ ọ magburu nya bụ ọkụkọ ya nọ na windo wee na-ele ya na ya hụrụ ka ihe niile si wee gaa hụkwanị ka nwanne ya nwaanyị si wee jidezie ya n'ọrụ edinye ya ozi o jirizie maka ya dinye ya mana etu o si wee were ọnụ ya kwuzie ya na o nwerena onwe ya na ọ gaghị akpagbuzi gị ọzọ ọ gaghịzi eji gị mere oru wee bụrụzie etu a ka Emi si wee nwerezi onwe ya gee m ntị ọ na-abụ ụkwụ na-aga wam wam anya na-aga wam wam a na-ahụkwa ya o ji abalị eme njọ echefula na chi ga-abọ mgbe chi bọrọ anya ma anyị ahụ ya mgbe ọbụla anyị mere mmehie Olisa bi n'eluigwe hụchara mmehie ahụ anyị mere mana mmehie ahụ anyị mere na-emezi anyị aghọrọzie oru mana mgbe ị mepere ọnụ gị kwupụta ya bụ mmehie ị ga-ahụ na ị ga-enwere onwe gị imepe ọnụ gị rịọ mgbaghara a ga-agbaghara gị ị nwere onwe gị n'agbanyeghị ka ya bụ eziokwu si wee sie ike mepee ọnụ gị kwuo ya na ọ ga-eme gị ị pụọ n'oru ntị adịkwa ya gazie